igbo asị m unu kunienụ igbo ndị ọma nwe mmadụ ya gaziere unu ya dịrị unu na mma ya dịrị unu na mma ndị igbo ndị ọma ka unu bụ igbo bụrụ otu ọha na eze ndị igbo ekelere m igbo niile nọ ma ndị nọ mba ofesi ndị nọ mpaghara dị iche iche ana m asị unu ya dịrị unu na mma ihe ọma mere onye ya mekwere gịnị ibe ya ana m asị unu ka okike kere ụwa na-agọziri m unu na-enye unu gịnị ihe a wụ ebum na gịnị obi unu ana m ebu n'ọdụ na-abịa na nke ndị na-azụ ahịa n'ụbọchị nke taata sị ya ndị na-azụ ahịa ị nọ na idumota ị nọ na ladipo ị nọ na alaba aspanda oshodi mushin ebe ọbụla a kpọrọ ya ọ warehouse ebe dị iche iche ị na-azụ na street gị ma ọ bụdị n'ihu ụlọ gị ha niile wụ ahịa ana m asị unu zụtakwanụ uru gịnị n'ahịa unu ga-azụ ndị ga-azụ unu ahịa bịakwa nwekwenụ ndị ga-azụ unu ahịa nwekwenụ customers ha chi n'elu ha chi n'ala na-ahọ na-azụ unu ahịa unu nweta gịnị ihe nrite nọ n'ime ihe ọ bụla onye na-eme ya gaziere ya ma ndị na-atụbata ahịa ọ ga-adịrị unu na mma enwere ahịa ndị Igbo ga-efuru ihe anyị ga-eri ga-abịa ma nke ga-eri anyị gịnị ọ gaghị abịa ihe ọbụla onye na-eme ya gaziere ya ma ị na-arụ ọrụ ugbo ma ị na-akọ n'azụ ụlọ gị ị kpọsara ahịa ihe ọbụla ị kpọsara ana m asị ka aka ngozi chukwu dị n'elu ihe a ka ọ gaziere gị onye nọ na computer village nke ọbụla bụ nke ị na-eme ihe ọbụla onye na-eme e ji atụ ndụ mmanụ asị m gịnị ihe unu ga-eri agaghị akọ unu jisienụ ike na nke unu na-eme maka onye a sị jisie ike ka ọ na-eme dị mma ana m asị unu igbo unu mara ya bụ ndị na-anọ ọkpọrọ I- ụdị ihe ọbụla bụ ihe ị na-eme iji akwalite ezinụlọ ka chukwu olise gozie ya ka ọ gara gị ndị chọkwanụ ịpụ mba ofesi unu pụọ ya n'udo nweta ihe dị ebe a were gịnị welọta maka a na-asị nwata gbagbuo agụ gịnị o bulara ụmụnne ya onye bute gịnị ya werekwa ụlọ unu mara gịnị akụ ruo ụlọ ọ ya wụ na gịnị akụ ahụ ezuola oke maka na ụkwụ dị anyị n'ije mgbe ụfọdụ adịchawa anyị mma ya wụ onye na-emekwa gịnị ya rụọ abụọ n'ebe mba ebe o bi ya rụkwa ya ise gịnị ebe o si pụta akụ ruo ụlọ ya bụ isiokwu n'ụbọchị nke taa gbalịanụ mee gịnị ka akụ igbo niile gịnị na-eru gịnị ụlọ maka e nwee gịnị ebe anyị si pụta ana m asị unu jisienụ ike ebe ọbụla unu nọ nwetanụ ihe niile dị na ya kotenụ ụba nọ na ya pụta ihe niile wetanụ ya gịnị wee bịa ka anyị ga mezie gịnị ala igbo maka e wezuga ala igbo ama m ebe anyị gaara anọ ọ bụ ambassador chinyere aneke ogbonna na-asị unu jisienụ ike na-ewetanụ gịnị na-ewelatanụ gịnị ụlọ na igbo ekene ka ị ga-enweta ihe ndị anyị na-eme ihe ọbụla ị na-eme ị kpọtụrụ anyị anyị ga-agbasara gị ozi ị na-eme ofala ị na-eme mgbamakwụkwọ ị na-echeta ọmụmụ gị ị na-azụ ahịa ị na-emepụta emepụta ihe ọbụla ka ị na-eme anyị nụ gịnị dịka m hụrụ ọkụ ozi ọbụla i ziri gịnị erugo elugo ana m asị kpọtụrụ anyị n'akara eji mụ na udo dịrị unu ya gaziere unu igbo ya gaziere unu